takulandirani pano pa malawi live today lero takubwereseraninso bon kalindo bon kalindo ukuti chani lero The DC Bwenzi lanu nchosankhawa, pa mtendere pa mavuto ndimakhala nanu, chifukwa ine ndimangoima pa chilungamo ndipo ndizapitirira kuima pa chilungamo mosayang'ana nkhope, mosayang'ana mtundu wa anthu, mosayang'ana zigawo, mosayang'anira makobiri Ine ndimangoima pa chilungamo ndipo ndimakondwera kwambiri ndikamalankhula chilungamo mu mtima mwanga, ndimamva kukoma kwambiri. Ndipo zili ndi iwe amene umadana nazo izo, zizipitirirabe kukupweteka, chifukwa ine sindidzasiya kuchinena chilungamocho. Kuli bwino kuphedwa kusiyana ndi kukhala chisiru olambalala chilungamo chifukwa chofunafuna makobiri. Ine ndimalawira chonchi, kulankhulira Amalawi wosauka amene akukumana ndi mavuto kwambiri m'dziko limene ndi lomvesa chisoni, limene atsogoleri ache ndi openga amene sakuganiziranso za anthu. Lero ndisanayambe kung'alula ndikufuna mundilole Amalawi kuti ndikapange wish a very very happy birthday kwa prophetess Mary Bushiri, mzimayi a selfless woman amene amakonda wina aliyense, amene amankonda mamuna wache, amakhala naye mamuna wake pena paliponse ndipo sayang'ana kuti uyu ndi ndani ayi, amakonda wina aliyense Mzimayi wosatopa, mamuna ache olo atakhala kuti ali pa mavuto otani amakhala naye ku makhoti amakhala naye ndi mzimayi wolimbikira kwambiri ndipo sasankha munthu wina aliyense sayang'ana chipani china chilichonse amakhala munthu wansangalala kwambiri nkhope yake olo utakhala kuti wamuzusa mwina pakati pa usiku ndimakhulupirira kuti amakhala wokondwera kwambiri a very very happy birthday to you prophetess Mary Bushiri amene ine amandipasa chidi kwambiri amakhala kuti akupereka chisanzo kwa azimayi ena kwa asikana amapereka hope kwa wina aliyense Pamene mukukumbukira tsiku lanu lobadwa lero, musangalale mwabwino komanso mokumbukira Mulungu, molemekeza Mulungu mwa nthawi zonse. Tipemphe kunena kuti chisangalalo chimenechi musangalale mwa chimwemwe, pokumbukiranso kunena kuti ntchito zanu zimene mmagwira zachifundo osazisiyira panjira a very very happy birthday to you mama a prophetess Mary Bushiri lero ndili ndi nkhani zikulu zikulu zimene nditi ndilankhule kuwalankhulira apolisi kuwalankhulira anthu akuluakulu anapita ku theba kuwalankhulira anthu othodwa koma ndisanapite kumeneko ndikufuna ndimuuze wadya ntoliro kunena kuti ku state house ni nyumba yosamalirika bwino nyumba ya ulemu nyumba imene kwakhala mapurezidenti osiyanasiyana amene amayilemekezanso nyumbayo koma ife chibadwireni muno mmalawi sitinayambe tayiwonapo nyumba imeneyi ikujambulidwa iku- iku- ikujambulidwa ndi drone pakana anthu ndikumaona zinsisi za ku state house wadya mtoliro mudziwe kunena kuti mayiko onse a dziko lonse lapansi palibe munthu amene amajambula state house palibe m- amene amaulula zinsisi za nyumba imeneja for security reasons and ndichite blame kwambiri a media media team ya wadya ntoliro kunena kuti muzamuphesa president inde ndi president wanu mmamunyadira koma munayeneranso kuti muziyang'ana malire opangira zinthu taonako kumene kuja kuli kamuzu taonako kuli bakili muluzi taonako kuli bingu wa mutharika taonako kuli amayi joyce banda taonako kuli arthur peter mutharika uyu wakuzunguzani zuloyi koma palibe chimene siku olo limodzi timangoiona state house ija ikungooneka ma window ndi makomo ache koma zoijambula state house ija pakana kuitumizira drone ndikumaijambula imene ijayo yonse ija wadya mtoliro akutuluka mkati izi siku lina muzamuphesa president ndi uchisiru weniweni kumapanga zinthu zamatama kuti ati anthu akuoneni kuti munali ku state house nthawi imeneyo mwina mu history mwanu koma mukubweresa security threat Imene mukupanga ija ndi chibwana chachikulu kwambiri, kumamujambula president uh, ndikujambula nyumba ya, ya Kamuzu Palace ndi drone, kumaona zonse zinsisi, kumachita concentrate zimene zili pamenepo muzamphesa president olo ku america kumene sizinayambe zachitikapo amangoyijambula ujeni white house ija muna mumbali Kungoonesa chabe koma osakhala kumaijambula pakana za mkatikati za mmenemo ndiye wadya ntoliro kha ndiwe umauza anawo koma siku lina muzandikumbukila nyumba imene ija nyumba zonse za za chifumu ni nyumba zotetezedwa kwambiri khala ngati kuli kukondwa ndi kampeni imene yakupengesani iyi mukuwauza anthu kuti muzasisa fetereza posachedwa pompano koma osawauzanso anthuwo kuti fetereza yo mtengo wake ndi bwanji kodi ngati munalephera u fetereza nthawi imene ija wa 15000 kapena wa 4.5 lero muzamusisa mukamusisa kuti tinadziwatu kale ndipo amalawi akuziwa ndinawauza kuti fetereza munamuba wa ma 15,000 uja ndipo mukumupanga lipaki malo ena achinsisi ku Lilongwe kumene muti mumutsitse pa mtengo wa 80 kapena 75,000 chiseko chitakupanani kwambiri. Lero tizafikapo tikuti nzanu uja tsopano mukamunyoza uja ndi uja wakututumusani mu mzinda wa Lilongwe dzulo. Anthu ma miyanda miyanda ya anthu kuchokera ku Ntcheu ku Nsipe uyu all the way pakana pa mathanki ndi cholinga kuti ati um, ati mma- mmafuna kuti mumunyozese ncholinga kuti kampeni yake isayende ndi uja watuluka zulo pamene pajapo zafikatu pa mwana wa kanaphala ndipo ili nambala tikoza kunena kuti samalani nambala yanu yafika pa 96 olo 96 uja amene pafikira iye ichi- uje ni Mutharika uja kuyitembenuza kuti mumusokoneze kumuyang'anisa mbali ina ndikumuzondoza amakhala 96 tailembeni nambala imene ya 96 ndiye muitembenuze kuti mufuna mu, mu, muizondoze muipezabe imakhala 96 kukhala wanzeru munthu wina akuti ndi ineyo ndi ine Ntoliro ndikanangosanzika Izizi ndi zimene ngakhale ma MP anu ayamba kumaziona malo osiyanasiyana. Kodi tikubwerakutu anthu ambiritu akomokatu. Kubwerakutu anthu ambiri aziombera. Tsiku ili la pa 16 September'li anthu ambiri sadzakhala amoyo. Anthu ambiri adzaona mavuto chifukwa akaphwasamuka paja amene ndikutha kuona kuphwasamuka kwa anthu. akuluakulu amene atazaphwasamuke pa 16 Sepitembala-pa ndipo wina ngati sazazipha ndi mfuti ndi mwayi chabe choncho nthawi zina anthu mukalowa mu ring kapena ukamayambana ndi nzako uziziona size che Ntoliro pamene pajatu mwayaluka kutumiza anthu anu anyamata azinyau ati akasokoneze msonkhano wa pa mathanki wa Mutharika koma ndiye mwina akupatsani lipotitu kuti aphwasamulidwa kumeneko ndi anthu ma supporters amene amangoyenda okha sizotenga anthu m'maatiki m'malole iyo ayi kuchosa ati magalimoto aboma manamba apuleti ndikumapita nawo mu Dowamu kumanyamula anthu iyo ayi anthu akangoyenda okha kumapita pa thanki kumapita pa Njewa kuti akamuwone mtsogoleri wawo ndiye apa mwathawa inu kaja kamatchedwa kuti ka debate inadziwika kuti muithawa nanga mukanakalankhula kuti chani bola anzanuyo amene asanapitekoyo amene ujaso sayenera kupitako chifukwa chonena kuti manifesto ake anthu akuiziwa kale Zimene anapanga iye akuziziwa kale. Nzanuyo sanayenere kupita koma inuyo mwathawa mwachita chicken out kumanama kuti ayi president wathu sapita kumeneko chifukwa environment sinali conducive ndipo anthu amene amakonza zimenezizi sanazikonze bwino amaonesa biasness iyayi nenani chilungamo kuti simukanakauza amalawi china chilichonse chifukwa zinthu zakukanikani. Nkhani yaikulu lero ndikuwalirira awa amatchedwa apolisi. Makamaka uthengawo mumutumizire uja amatchedwa Annabel Mtalimanja komanso akuluakulu onse a mec kuphatikiza spokesperson uja amatchedwa wa ku mec kunena kuti apolisi pakana lero amene agwira ntchito ku mec ntchito yowawisa, ma phase onse a registration, kupanga china chilichonse kuzafika siku la lero pamene tikusala ndi masiku ochepa kuti tipite ku zisankho anthu amenewa sanalandire ndalama zawo. Ndiye nkumafunsa kuti koma inu anthu aku mec mitu yanu imayenda? Apolisiwa ndi amene mukufuna kuti azayang'anile zisankho koma pakana lero ndalama zawo simunawapase. Mumaganiza motani? Mukuganiza kuti tsiku limene anthu amenewa akagwira ntchito mwa ka, mwa ukadaulo kapena monyinyirika, tsopano ngati mukulephera kuwalipira apolisi mm, amene akugwirirani ntchito nthawi yonseyi kuchokera nthawi ya kalembera kudzafika nthawi yo kudzafika nthawi yokaona maina ma exercise onse kuzafika lero simunawapase ndalama zawo kuyimba foni amangoti tikukonza tikukonza tikukonza tikukonza mukanakhala ndi human face amayi Annabel Mtalimanja pangani manyazi ndi inunso akuluakulu aku, a, a, aku mec pakana a Mpesi mukhale ndi manyazi muwalipire apolisi ndalama zawo Masiku awa akupita pang'ono ndi pang'ono nkutha. Angosala masiku ochepa kwambiri amene anthu apite ku zisankho. Kodi sono anthu amenewa muzawalipira liti? Izizinso ndi chimodzimodzi awawa a MANEB amene anawagwiritsa anthu ntchito ya invigilation pakana lero anthu amenewanso sanalandire ndalama zawo kuchokera ku army, ku polisi, maziphunzitsi. sanalandire ndalama zawo za invigilation and ndikumakhala ndikumafunsa kuti kodi inu akuluakulu mukamakhala m'maofesimu mmaganiza bwanji mmakhala kuti mwadya chamba chani mwadya kokeni kapena chani and why do you treat people like that Hmm? Anthu amene wawa apolisi ino masale awo ndi ochepa kale. Anthu amene wawa ndalama samakhala nazo ndalama. Mukuwazuza kwambiri. Inu a mec muwazuze apolisi. Inu a manebu muwazuze apolisi. Inunso a matchedwa ati ati ati wadya mtoliro ndi azinzache muwazuze apolisi. Ulendo okuti president akunyamuka imatchedwa 10:00 ya mamawa kupita ku kampeni. anthu apolisi akumaima 1AM mumsewu, opanda chakudya china chilichonse, malo ozizira, kaye kaye nthawi ya mvula, apolisi amazunzika kwambiri. Pena pache mukamapanga zinthu zanu kumenekoko ku Area 30 ko ndi akuluakulu anzanuwo, muzikambirana kunena kuti ifeyotu anthu athu apolisi akudandaula kuti inu a mec simuna simmapatsa ndalama zawo. and izi zoma um, zomauza anthu kuti "Ah, mukagwira ntchito mutipasire ma fo- phone numbers yanu kapena ma account inu ndinu makape kwambiri mmakhala kuti simukuziwa kuti anthu amukuyenera muapase ndalama kapena chani so ndikupempheni apolisi ena amene simuli osusuka anthu awa akukuzunzani koma mmasi muli kwere kwere kwere kwere ati kumafuna ati kuku- mu- muzikhala nawo mu gulu lobera zisankho Izitu ndiye simuziberatu and inuyo kuti muchite bwino mwinadi mungopanga plan yabwino yobera chifukwa zaoneka dzulo ndi Mutharika zija hey, akuluakulu ndi 96 tu nambala ya 96 ndi yoophya kwambiri Mutharika uja ndi 96 kumutembenuzira mukuti mumufute sizingatheka amakhalabe 96 amangonjanja 96 mwana wachabe kwambiri peter mutharika wakuzunguzani kwambiri nkhani yachiwiri imene tikufuna tikambirane ndiyokhuzana ndi mavuto a anthu amene anapita kutheba anthu amene anapita kutheba akulirabe pakana lero boma linapanga matama atamva kuti amalawi first akufuna aziyendera anthu osiyanasiyana amve mavuto awo kuti ndalama zawo zituluke anthu amene anakagwira ntchito ku theba ena anamwalira azikazi awo pakana lero akuvutika ana awo akuvutika chikhaliyenicho ndalama kuchokera ku south africa zinabwera zili kuboma konku aboma ndi amene munazitenga ndalama zija n'kuziba lero anthu aja akuzunzikabe pakana lero anthu akutheba ndiye munalengeza mmalichi muja ndi cholinga kuti muchite kaunta mutichite kaunta ife a malawi first munalengeza mmalichi kuti anthu aja ayamba kulandira ndalama zawo ayamba kulandira ndalama zawo pakana mtoliro akufuna atuluke mboma pakana lero palibe ansala ina iliyonse kodi chisoni mulibe mukayang'ana atheba umene akumvesera chisoni mmakhala mulibe chisoni inu anthu andale kodi umakhala ufiti chimakhala chani Eh? Inu simungakhale ndithu ndi moyo oganizira mmene anthu anavutikira ku migodi. E- Ena anaduka mikono, ena anaduka miyendo, ena anamwalira kumene, koma ndithu aboma ndikukatenga ndalama zawo za anthu atheba ndi kuzisunga pakana lero. Muzikhala anthu achisoni, muzikhala anthu oganizira anthu anu. tikati leadership imene tikufuna ndi yoti muzikhala ndi welfare ya anthu osauka kunja kuno anthu akuzunzika koopsa ndipo ulamuliro ngati uwu amalawi sanauonepo umene simunawaonesa nyekhwe pena paliponse ukapita ngakhale ku central region kumene anthu akuzunzika akudandaula ndi utsogoleri umenewu wa adyantoliro choncho anthu akutheba akuzunzi ak- akudandaula kwambiri mavuto amene akukumana nawo. Ndikupempheni a Malawi kunena kuti pa 16 Sepitembala mukavote moganizira bwino kwambiri za tsogolo lanu. Ndipo a Malawi ife ndife anthu omvetsa chisoni kwambiri. Mmathamangira ka 5,000, mmathamangira kulandira ati, ati kulandira thobwa, maheu. Koma mavuto ali ku makomo mwanu. Muganize mofatsa kwambiri. Kampeni iyiyi kapena ujeni voti iyi ikubwerayi si voti yovotera kuti ati chifukwa chati munthuyu ndi wakwathu kuvotera munthu amene ali ndi mfundo ndithokoze kwambiri amene munapita ku pre- presidential debate dzulo mwalankhula bwino kwambiri mfundo zabwino ukamamvesera mfundozo kuchokera kwa joyce banda kuchokera kwa atupere kuchokera kwa kabambe ukamazimvesera mfundozo ndikumanena kuti ha koma inu anthu inu mukanakhala kuti munali pamodzi ndikupanga as, as one block a opposition nonse ziko ili likanakoma kwambiri koma ayi ndithu aliyese kakakakakaka kakakaka ndikufuna ndikhale president ndikhale president ndikhale president koma anatiloza ifeyo sanapitebe akalibe wamoyo ndipo adakayendabe wapansi ku malawi ndikolozedwa kwambiri bon kalindo